Dia dhaoib a chairde, is mise Darach Mac Con Iomaire agus is scríbhneoir mé agus bím ag scríobh drámaí don stáitse, don teilifís agus don raidió ach tá mé anseo sa bhfíseán seo chun cúpla leid a roinnt libh is dóigh maidir le cur chuige a bhaineanns leis an scríobh don stáitse go sonrach agus cén chaoi a dtugann muid faoi. go háirithe má tá muid ag brath air chun slí bheatha a shaothrú. So, sé an rud is tábhachtaí ar ndóigh má tá tú i do scríbhneoir ná tabhairt faoi. Bíonn go leor againn ag caint faoi ach sé an rud is deacra i ndáiríre ná mar a thuigeas duine ar bith a thriáil ariamh é ná actually suí síos ag an desk agus tabhairt faoi. So. yeah so stop ag breathnú ar an bhfíseán seo is tosaigh ag scríobh so no sé an rud is tábhachtaí ná actually suí síos agus am a chur ar leataobh dhuit féin agus a ghoil isteach sa mhód oscailte tá píosa iontach ag John Cleese faoin mhód oscailte agus sin é an áit go gcaithfimid a ghoil agus eh chun an tsamhlaíocht a chur ag obair go gcaithfimid actually spraoi le smaointe eh go gcaithfimid a ghoil isteach mar a bheadh páiste ag spraoi ar mhaithe le spraoi seachas bheith ag iarraidh bheith ag cumadh agus cineál brú a bheith orainn go gcaithfimid ábhar a chumadh agus go bhfuil sprioc nó brú mór millteach leis agus mura mbeidh an smaoiniú seo iontach nach n-éireoidh linn. So ar bhealach an chéad jab atá le déanamh ag scríbhneoir ná an eagla a chur ar leataobh nó a cheapadh bhuel céard mura bhfuil, céard a tharlós mura bhfuil aon mhaitheas leis. Má tá an brú sin i láthair ort maróidh sé sin do chuid samhlaíocht. agus ní éireoidh leat teacht ar smaointe úrnua. So sé an rud is tábhachtaí ar fad ná a bheith in ann imeacht ón ngnáthshaol, a dhul isteach i spás sábháilte atá ciúin, más ceathracha cúig nóiméad é nó uair a chloig nó b'fhéidir uair go leith, agus an t-am sin a thabhairt dhuit féin, áit go bhfuil an fón múchta, go bhfuil gach áit eile ciúin, nach bhfuil duine ag cur isteach ort agus. iarracht a dhéanamh a dhul isteach sa mhód oscailte. Now sé an rud a tharlós nuair a dhéanas tú iarracht é seo a dhéanamh ar ndóigh ná go dtosóidh do aigne ag rá leat ó bhuel actually tá míle fáth nár chóir dhom a dhul sa mhód oscailte anois díreach, mar gheall go bhfuil glaonna tábhachtacha le déanamh agam nó go gcaithfidh mé an rud seo a sheiceáil nó é seo nó é siúd. So caithfidh tú. coinneáil leis agus ligean do d'aigne ciúnú agus ansin de réir a chéile b'fhéidir chúig nó deich nóiméad nó ceathrú uair an chloig i ndiaidh sin tosóidh tú ag goil isteach sa mód oscailte agus séard atá i gceist leis an mód oscailte ná nach bhfuil tú sa mód dúnta agus an mód dúnta ná nuair atá tú cineál gafa agus ag obair le sprioc agus go bhfuil tascannaí le déanamh agat agus go bhfuil do aigne an-dírithe ar sprioc a bhaint amach ach sé a mhalairt atá i gceist leis an mód oscailte. agus ní féidir linn a bheith cruthaíoch nuair atá muid sa mód dúinte. Mar tá, níl mé cinnte ach cén fáth i ndáiríre ach amháin samhlaím go bhfuil tú róghafa le ag iarraidh sprioc ar leith a bhaint amach. So sin rud atá i gceist leis an mód oscailte ná go bhfuil muid ag iascach, ag lorg smaointe nua, ag lorg seans a thabhairt don tsamhlaíocht teacht ar an smaoineamh sin so go gcaithfidh muid a bheith oscailte chuige. So sin an rud is tábhachtaí ná am a thabhairt dhuit féin. Spás a thabhairt dhuit féin, a dhul isteach ann, am a thabhairt dhuit féin a bheith sa spás sin agus ansin faid go bhfeicfidh tú céard a tharlós. So, nuair atá comhghairdeachas má tá tú théis, má tá éirithe leat a dhul isteach sa spás sin agus an an smacht sin a bheith agat, so an rud is deacra arís ansin ná a thuiscint nach mbeidh fiúntas ach le 10% den saothar a chruthós muid. So má tá tú ag iarraidh dráma uair a chloig a scríobh caithfidh muid dóthain ábhar a chruthú do i gcomhair deich gcinn deich uair a chloig. Rith eile, ní bheidh fiúntas le naoi uair a chloig den mhéid a chruthaíonn muid. Tá sin thar a bheith tábhachtach mar caithfidh tú a bheith i do chritic ar do chuid saothar féin agus gan ligean do do shaothar a dhul amach sa saol go dtí go bhfuil tú féin iomlán sásta leis. I mean iomlán sásta leis. Agus so tá, le cúnamh Dé, sa bhfíseán seo táim chun labhairt libh maidir le bealaí chun breathnú, cineál athbhreithniú a dhéanamh ar do chuid saothar féin sula dtugann tú do dhuine ar bith eile é. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach. Ok, so go sonrach, don amharclannaíocht, tá sé difriúil le bheith ag scríobh don scáileán. ar ndóigh. An difríocht is mó ag scríobh don stáitse, ar ndóigh, ná go bhfuil 80% den scéal nó den eolas a gheobhas an lucht féachana, tiocfaidh sé ón gcluais agus 20% ón tsúil. So, i ndáiríre, is é an uirlis is tábhachtaí atá agat mar scríbhneoir don stáitse ná an comhrá. agus literally an comhrá idir na carachtair. So sin an rud is tábhachtaí. Em nuair atá tú ag scríobh don scáileán ar ndóigh tá an t-uafás eolais agus tá an t-uafás scéalaíocht in ann tarlú em go físiúil ach tá sé difriúil ar an stáitse. Em freisin níl ach cineál fráma amháin agat i ndáiríre, an proscenium, an stáitse féin. Eh so tá ar bhealach amháin i gcomparáid le bheith ag obair leis an lionsa agus ag déanamh scannáin, D'fhéadfá a rá ag scríobh don amharclann go bhfuil tú beagán níos teoranta. Ach níl, ar ndóigh. Sé an rud is tábhachtaí freisin mar scríbhneoir amharclannaíochta ná dhul ag an amharclann agus bheith ag breathnú agus ag sú an méid drámaí atá tú in ann. Go bhfeice tú cén chaoi a ndéantar rudaí. céard iad na féidearthachtaí a bhaineanns leis an stáitse ó thaobh soilsiú, ó thaobh seit, ó thaobh cur chuige agus just ó thaobh stíl agus cur i láthair de, tá sé an-tábhachtach. So, gabh ag an amharclann, gabh ag drámaí, fiú an, is minic go bhfoghlaimíonn tú níos mó ó dhrámaí nach bhfuil go maith seachas ó dhrámaí iontacha. So, tá sé an-tábhachtach fiú an cuma cén dráma atá ann, gabh ann, tá rud le foghlaim ó chuile dhráma a fheiceas tú mar scríbhneoir. Freisin, bí ag smaoineamh ar cén mar a bheith i do stiúrthóir, mar má tá dráma scríofa agat, níl fáth ar bith nach nach mbeifeá in ann é a stiúrú, mar tá an dráma, tá an scéal iomlán ar eolas agat. Níl duine ar bith sa saol a bhfuil eolas níos fearr acu ar an scéal agus é scríofa ach ag an té a scríobh é. So, tá buntáiste mór millteach ag scríbhneoirí a bhíonns ag stiúrú freisin mar tá tá chuile eolas acu faoin scéal agus tá sé an-, thar a bheith úsáideach agus tú ag obair le haisteoirí ar set nuair a chuireann siad má tá ceist acu agus muid ag forbairt carachtair nó rud eicínt tá mar a bheadh, tá tú i do dhia ar an saothar más tú a chruthaigh an saothar tá chuile fhreagra agat nó is féidir a bheith, é a bheith you know so is tá yeah tá údarás agat mar scríbhneoir agus tú ag stiúrú rud atá thar a bheith cumhachtach yeah so sin sin an rud is tábhachtaí ná do dhéanamh so tá mé chun labhairt faoi cheithre rud ar leith anois agus is é an chéad rud a bhfuil mé chun labhairt faoi ó thaobh a bheith ag scríobh ná coimhlint. Ceol na scéalaíochta ná coimhlint. Gan coimhlint níl aon scéal a'ad. Tá mé ag ceapadh go bhfuil dhá nóta déag sa gceol, sa scála idir sharps agus flats. Agus nuair a smaoiníonn tú ar na nótaí seo ar fad, ar an laghad nótaí atá ann agus an iliomad saghas ceoil atá cumtha leis an dó dhéag nóta seo, is fíor an scéal le leis an gcoimhlint. Tá cheithre nóta coimhlinte ann agus gan aon gan coimhlint go bunúsach níl aon scéal a'ad. So ar bhealach mar scríbhneoir caithfidh tú a bheith i do psychopath. Caithfidh tú an saol a dhéanamh chomh deacair ar na le cheithre leibhéal seo do do charachtar chun brú a chur ar do charachtar. Chun do charachtar a chur amach as an comfort zone. Like nuair a smaoiníos tú ar cén fáth a dtéann muid ag an amharclann. Téimid ag an amharclann chun a ghoil ar aistear. Tá an lucht féachana ag iarraidh a ghoil ar aistear le do charachtar. Tá do lucht féachana ag iarraidh eispéiris a mhothú tríd an gcomhbhá atá acu le do phríomhcharachtar agus a ghoil ar thuras mothálach, mothúlach fiú, le do charachtar. So caithfidh tusa a chinntiú go mbrúnn tú do charachtar amach as an comfort zone atá ag an gcarachtar sin agus i ndáiríre go ndéanann tú an saol chomh deacair agus chomh casta ar na leibhéalachaí éagsúla do do charachtar, rud a thabharfas ar an aistear sin iad agus dá bhrí sin tabharfaidh sé sin an lucht éisteachta nó an lucht féachana ar an aistear sin freisin. So is dóigh a bheith ag smaoiniú cén chaoi féidir liom fadhbannaí a chruthú go do charachtar. So tá cúpla fadhbannaí, saghsannaí fadhbannaí difriúla. Tá tú ag iarraidh go mbeadh do charachtar, an phríomhcharachtar ach go háirid, faoi bhrú mór, go hinmheánach. Em, go bhfuil hébí cén dúshlán atá tú ag caitheamh leo mar scríbhneoir sa scéal. Em, go bhfuil sé, go bhfuil siad aimhreasach iontu féin, an bhfuil siad in ann. mothaíonn muid ar fad an, like, tá an mothú sin théis bheith againn, agat féin, tá mé cinnte, tá sé ag chuile dhuine beo againn, an mothú sin, an aimhreas sin atá ionainn, an bhfuil muid in ann, go háirid más scríbhneoir nó más ealaíontóir thú, so caithfidh muid an, an brú nó an choimhlint inmheánach sin a thabhairt go do charachtar freisin. Céard atá i gcoimhlint taobh istigh de do charachtar? Céard a dhéananns an scéal níos deacra don charachtar de bharr go bhfuil an choimhlint seo iontu? So arís mar scríbhneoir tusa atá i gceannas, cruthaíonn tusa, tá tú sa spás oscailte, sa mód oscailte, tá tú ag iarraidh do leabhar nótaí a líonadh le fadhbannaí go do charachtar. Céard a tharlódh dá mbeadh an fhadhb seo acu, céard a tharlódh dá mbeadh an fhadhb eile seo acu freisin, cé chaoi bhféadfainn é seo a dhéanamh níos deacra? Agus bí cinnte go, tá an tsaoirse agat is tú ag cumadh gan a bheith ag cur srian ort féin, ní gá go aon duine do leabhar nótaí a fheiceáil, so líon do leabhar nótaí le féidearthachtaí agus is féidir leis na féidearthachtaí, tá sé tábhachtach fiú go ngabhfadh na féidearthachtaí sin thar fóir. So, coimhlint inmheánach thar a bheith tábhachtach. Coimhlint pearsanta ansin, cé hiad na carachtair eile atá sa scéal a chruthaíonns fadhbannaí do do charachtarsa? So cad é, más é an príomhcharachtar atá ann, beidh frithcharachtar ann freisin. So tá sé an-tábhachtach go minic, ní oibríonn scéalta, mar gheall nach bhfuil dóthain coimhlint sa scéal. So sé an bealach scéal a fheabhsú ná breathnú ar an taobh dorcha, breathnú ar an bhfrithcharachtar agus cur ceist ort féin, an bhfuil bealach ar bith go bhféadfainn an carachtar seo a dhéanamh níos cumhachtaí, rud a chuirfeas níos mó brú ar do phríomhcharachtar ghoil amach ar an imeall nó iarracht níos mó a dhéanamh a theacht thar an chonstaic atá acu, ok? So is é an rud is tábhachtaí ná arís a chinntiú an dearadh a dhéanas tú ar an chliar nó ar na carachtair thimpeall ar an bpríomhcharactar go bhfuil chuile dhuine nó chuile cheann go sna carachtair, na frithcharachtair ag cruthú fadhbannaí éagsúla go do phríomhcharachtar. So tá do phríomhcharachtar i gcoimhlint leo féin. agus ansin tá siad i gcoimhlint leis na carachtairí eile fad atá cruthaithe agat timpeall orthu. Agus anuas ar sin, caithfidh siad a bheith i gcoimhlint leis an sochaí, sochaí do scéil. Now, ciallaíonn sé sin na rialachaí. So hé bí cén riail atá, na rialachaí atá ann má tá do scéal lonnaithe sa lá atá inniu ann in Éireann nó má tá sé lonnaithe, má tá sé san Amazon nó má tá sé lonnaithe thuas sa spás, so hé bí cá socraíonn tú é. Tá rialachaí do chuid rialachaí inmheánacha féin á chumadh agat mar scríbhneoir don scéal sin. So bí cinnte na rialachaí a chumann tú go bhfuil na rialachaí an tsochaí sin ag cur brú ar do charachtar. So hé bí cén carachtar atá ann, bí cinnte go bhfuil an sochaí agus na rialachaí nó an maorlathas a bhaineann leis an scéal go bhfuil cos ar bolg nó ar bhealach éigin go bhfuil an carachtar thíos leis de bharr na rialachaí atá sa sochaí i do scéal. Ok? Braitheann na dintiúirí fad ortsa mar mar scríbhneoir ach tá na rialachaí seo cineál uilíoch. Ok? So, agus an dimension deireanach a bhaineanns le coimhlint ná an domhan fhisiciúil. Bí cinnte, tá siad féin má bhreathnaíonn tú ar dhaoine ina scéalta faoi dhaoine ag dul suas Everest nó hé bí cad é an dúshlán atá acu go fisiciúil, bí cinnte nach bhfuil an domhan fhisiciúil i do scéal ag cabhrú le do charachtar, go bhfuil gach eilimint dó seo ag cur bac ar do charachtar teacht ar an rud atá siad ag iarraidh. So tá do charachtar ag iarraidh rud éicint. agus caithfidh tú a chinntiú tríd na leibhéalacha éagsúla coimhlinte a chruthaíonn tú go mbeidh sé thar a bheith deacair ag do charachtar an rud atá siad ag iarraidh a fháil. Carachtair, yeah. do phríomhcharactar? Cén chaoi a gcruthaíonn tú an príomhcharachtar? Is dóigh an chéad cheist faoi seo ná cad é an difríocht idir do phríomhcharachtar agus na carachtair eile fad sa scéal? Agus rud eile atá tábhachtach ná a chinntiú nach bhfuil ach príomhcharachtar amháin agat. Go minic, now tá cúpla eisceacht le seo, ach is fearr más féidir, chóir a bheith dar liom, agus dar liom le chuile shórt, níl anseo ach mo chuid tuairimí féin ar ndóigh. nach mbeadh agat ach príomhcharachtar amháin sa scéal. Creidim féin nach n-oibríonn sé ach go fíor-annamh go mbeadh dhá phríomhcharachtar. Is é an príomhcharachtar ná an duine ar leo an scéal. Céard a chiallaíonn sé sin? Is dóigh ná arís ar ais maidir leis an gcoimhlint, is acu atá an fhadhb. Tá an phríomhfhadhb a thiomáineann an scéal, is leis do phríomhcharachtar an fhadhb sin, nó is is ar an bpríomhcharachtar atá an fhadhb ag luí, má thuigeann sibh libh mé. So, i ndáiríre, sé an rud is tábhachtaí leis an phríomhcharachtar ná go mbeadh bá againn leis an bpríomhcharachtar. Now céard a chiallaíonn bá? Céard é an difríocht idir bá agus trua? Now tá sé éasca trua bheith, bíonn trua againn do go leor daoine má bhíonn tú ag breathnú ar an nuaíocht nó go dhaoine thall i Syria nó tá sé éasca bíonn trua againn do na daoine atá thíos ach i ndáiríre an bhfuil bá againn leo? Sin an rud a chiallaíonn bá ná an mothaíonn muid mar a mhothaíonn siadsan? agus sin an rud atá an-tábhachtach le do phríomhcharachtar. Tá tú ag iarraidh an ceangal sin a chruthú idir an lucht éisteachta nó an lucht féachana agus an príomhcharachtar. Tá tú ag iarraidh go mothódh an lucht féachana go díreach mar a mhothaíonn an príomhcharachtar. So cén chaoi a gcruthaíonn tú an ceangal bá, an dlúthcheangal seo idir do phríomhcharachtar agus an lucht féachana. Sé an bealach is fearr é a chruthú ná dilemma.

ach tá dhá shaghas cinneadh le tógáil acu, cinneadh idir A agus B agus cuirimid i gcás níl do phríomhcharachtar ag iarraidh A agus níl siad ag iarraidh B ach an oiread, ach tá tusa mar the psychopath i do scéal ag cur brú ar do phríomhcharachtar, cinneadh a thógáil sa móimint seo i do scéal, cinneadh a thógáil idir A nó B agus fios ag an lucht féachana céard iad A agus B agus fios acu freisin nach bhfuil an carachtar ag iarraidh ceachtar acu ach go gcaithfidh an carachtar cinneadh a thógáil faoi bhrú sa móimint sin cén bóthar a ghabhfas siad agus tá an lucht féachana ansin ag faire ag gabháil céard a dhéanfaidh siad an ngabhfaidh siad A nó an ngabhfaidh siad B agus nuair a thógann an carachtar an cinneadh sa móimint sin sa scéal agus fios ag an lucht féachana céard é an brú agus céard tá, céard é an baol atá i gceist don character. Nuair a thógann an character an cinneadh faoi bhrú, cuireann muide aithne ar an saghas mianach atá sa character agus freisin tá muide ag samhlú ag an am céanna céard a a dhéanfadh muide dá mbeadh muide sa gcás sin. So tá muid ag cruthú ceangal thar a bheith láidir fo-choinsiasach idir an lucht féachana agus an príomhcharachtar tríd cinneadh a thabhairt go do phríomhcharachtar faoi bhrú A nó B ach nach bhfuil siad ag iarraidh ceachtar. Now, tá oibríonn a mhalairt freisin dilemma a thabhairt go do phríomhcharachtar go bhfuil siad ag iarraidh A agus B ach go bhfuil brú, bealach eicínt go bhfuil tusa a chruthú mar scríbhneoir, fáth eicínt ó thaobh logic an scéil nó plausibility an scéil, an chaoi go bhfuil tusa ag ionramháil an scéil nach féidir leis an gcarachtar seo ach bóthar amháin nó cinneadh amháin nó rud amháin a roghnú, ní féidir leobh an dá rud a bheith acu agus arís sa moment sin go bhfuil brú i gceist orthu, más am atá ann nó hé bith céard é féin, go bhfuil brú eicínt atá ar an, ar an. bpríomhcharachtar agus go dtuigeann an lucht féachana an brú sin, sin dilemma agus nuair a fheiceanns muid an príomhcharachtar i ndilemma agus ag tógáil cinneadh faoi bhrú, cruthaíonn sé sin nasc thar a bheith láidir, bá nó comhbhá nó empathy idir muide agus do charachtar agus tosaíonn muide ag goil ar aistear. Agus sin rud a chruthaíonn sé sin ná cruthaíonn sé an nasc sin go bhfuil muide ag iarraidh go n-éireodh leis an gcarachtar an rud atá siad ag iarraidh a fháil a fháil. Agus, ach mara bhfuil an bá sin againn, mara bhfuil an ceangal sin againn leis an phríomhcharactar, tá fadhb thar a bheith bunúsach agat agus ní éireoidh le do scéal. Mar gheall, mara bhfuil bá againn leis an lucht féachana, mara dtuigimid céard atá do lucht, do charactar, so, gabh mo leithscéal, mara bhfuil bá ag an lucht féachana leis an bpríomhcharactar is mura dtuigeann siad céard atá an caractar ag iarraidh agus na fáthanna nach bhfuil siad in ann é a fháil, na constaicí atá acu, ní bheidh aon suim acu sa scéal agus ní leanfaidh siad leis. So tá sé thar a bheith tábhachtach an dilemma sin a thabhairt dóibh go luath agus an brú i gcónaí a mhéadú ar an gcarachtar agus iad ag dul ar aghaidh sa scéal agus beidh muide mar lucht féachana, beidh muid iomlán diongbháilte ag iarraidh go n-éireodh leis an gcarachtar agus beidh suim againn a fháil amach céard a tharlaíonn ag an deireadh. An struchtúr trí ghníomh. Tá sé cloiste go minic caint faoi an struchtúr trí ghníomh ach céard a chiallaíonn sé? Go deimhin céard a chiallaíonn gníomh? Chaith mé féin go leor blianta ag obair san amharclann agus níor thuig mé i gceart i ndáiríre céard a chiallaíonn gníomh. An rud is tábhachtaí leis an scéalaíocht ar ndóigh ná go bhfuil athrú ag tarlú, go bhfuil athrú ag teacht ar an gcaractar agus go bhfuil athrú ag teacht ar shaol agus ar an scéal agus go bhfuil, ar shaol an charactair agus ar an scéal agus an chaoi go bhfuil sé ag forbairt, go bhfuil athrú suntasach i gceist má chuireann tú an caractar a chur i gcompráid ag tús an scéil agus iad a chur i gcompráid le cé chaoi go bhfuil siad ag deireadh an scéil. Ba chóir go mbeadh. ach go mbeadh athrú mór millteach tagtha ar an gcarachtar sin. Ar na leibhéalacha ar fad a raibh muid ag caint faoi roimhe seo, go hinmheánach, idir na carachtair eile ar fad sa scéal, agus an chaoi go bhfuil rialacha an tsochaí athraithe, go bhfuil an domhan iomlán, domhan an charachtair athraithe ó bhun le linn tréimhse ama do scéal. So i ndáiríre is ionann gníomh agus athrú agus athrú suntasach. So má deir muid go bhfuil trí ghníomh i do scéal, go minic go bunúsach tús, lár agus deireadh so an chéad ghníomh sin é an cineál cur aithne ar an scéal cur agus an rud is tábhachtaí ansin ar ndóigh is cur aithne ar an fhadhb atá ag do phríomhcharactar so i ngníomh a haon tá sé tábhachtach go dtarlódh radharc an-chinniúnach agus sin radharc sin an t-ainm atá ar an radharc sin ná an spreageachtra nó mar thugann mar thugann siad air i mBéarla, the inciting incident, an rud a thosaíonns an scéal, an fhadhb, an radharc ina dtarlaíonn an fhadhb nó an rud, go dtarlaíonn an rud don charachtar a chuireann saol do charachtar iomlán as a riocht. B'fhéidir gur rud dearfach a tharlaíonns agus a chuireann saol do charachtar as a riocht ach amháin go dearfach nó gur rud diúltach atá ann ach go dtarlaíonn rud éigin go luath i do scéal a chuireann saol do charachtar bun os cionn bealach eicínt. Agus go bunúsach sé an rud atá do charachtar ag iarraidh a dhéanamh as sin amach ná a saol a chur ar ais mar a bhí. Ach mar gheall gur psychopath thusa mar scríbhneoir tá tusa ag iarraidh a chinntiú nach n-éiríonn leo ariamh a chur ar ais mar a bhí.

go gcuirimid aithne orthu, go bhfuil an baol ag méadú, go dtuigimid céard atá siad ag iarraidh agus go bhfuil siad ar aistear nach bhfuil a fhios againn an éireoidh leo nó an éireoidh. So sé an an spreageachtra a thosaíonns an scéal. Ansin go dtarlaíonn athrú suntasach ag deireadh Ghníomh a haon. B'fhéidir go gur rud dearfach é, b'fhéidir gur rud diúltach ach i gcomhthéacs saol do charachtar go bhfuil an saol do charachtar tar éis athrú go suntasach ag deireadh Ghníomh 1, fáth eicínt. Gníomh 2, ansin, tagann athrú suntasach eile ag Gníomh 2 agus then ag deireadh Ghníomh 3, tagann athrú cinniúnach nach féidir a chur siar riamh. So is athrú cinniúnach an scéil a tharlaíonns ag Gníomh 3, ag buaic do scéil, rud a chuireanns clabhsúr ar do scéal. Em, agus so má bhreathnaíonn tú go fuarchúiseach, tá cheithre radharc thar a bheith cinniúnach i do scéal má tá tú ag, ag, ag tabhairt faoi leis an struchtúr trí ghníomh. Tá an spreageachtra ag tús an scéil a thosaíonns an scéal, tá. radharc cinniúnach Ghníomh 1, tá radharc cinniúnach Ghníomh 2 agus tá an bhuaic, an radharc is tábhachtaí ar fad, a chuireanns deireadh le do scéal, ag deireadh Ghníomh 3. So sin cheithre radharc thar a bheith tábhachtach. So cabhraíonn sé sin linn because go tobann tá muid ag smaoineamh okay, caithfidh rudaí athrú, like cá bhfuil muid anois agus cé chaoi a bhféadfainn athrú ó bhonn a dhéanamh. So arís agus tú ag cruthú na fadhbanna, cabhraíonn sé go bhfuil barúil againn cén struchtúr a bheas ar an scéal chun go mbeimid in ann an trí ghníomh a leagan amach. So tá sé sin, tá ó thaobh athrú, tá athrú beag ó, a tharlaíonns taobh istigh de radharcanna agus sin an bhuille, an buille a thuganns muid ar sin nó an beat agus sin nuair a osclaíonns tú bearna beag mar scríbhneoir idir an méid a bhfuil an carachtar ag súil le tarlú agus an rud actually a tharlaíonns mar deireann siad gur ionann an scéal agus an bhearna, an bhearna idir an rud a bhfuil an. character ag súil leis agus an rud actually a tharlaíonn. So, mar shampla, má tá do character na suí istigh ag ól cupán coffee agus tagann duine éigin isteach sa radharc agus tá siad ag ceapadh go dtarlóidh rud eicínt but ní tharlaíonn an rud a raibh siad ag súil leis sa chomhrá, sin buille nó beat atá sa scéal agus tá radharc déanta cruthaithe agat cosúil le Lego as go leor buillí difriúla so go bhfuil tú i gcónaí ag oscailt an bhearna nach bhfuil an rud a bhfuil an character súil le tarlú ag tarlú ariamh. Em ag leibhéal an-bhunúsach, an-bheag ó thaobh buille agus ansin ag leibhéal an radhairc. Má bhreathnaíonn tú siar ag tús an radhairc agus ag deireadh an radhairc go bhfuil athrú tagthaí ar an gcarachtar agus ar shaol do charachtar sa radharc. Nuair a chuireann tú cúpla radharc le chéile, sin seicheamh nó sequence, agus ansin má bhreathnaíonn tú ag tús an tseichimh agus deireadh an tseichimh, feiceann tú ansin go bhfuil athrú níos mó tagthaí ar shaol do charachtar agus ansin ag an deireadh an gníomh ansin tá athrú suntasach tarlaithe. So tá muid a ghabháil ó athrú beag le linn an radhairc go athrú níos mó ag deireadh an radhairc, athrú níos mó ansin ag deireadh an tseichimh agus ansin athrú suntasach ag deireadh an ghnímh agus trí ghníomh, deireadh, ag deireadh ghníomh a trí tá an athrú cinniúnach. nach féidir a ghabháil siar agus tá do charachtar tréis rud eicínt a fháil nó gan é a fháil ag brath ar do scéal ach ní féidir leo a ghabháil siar tá an scéal inste agus tá tú théis iad a thabhairt ar aistear agus tá an lucht féachana théis a bheith leo. Próiseas, cé chaoi a dhéanamh, cé chaoi tabhairt faoi, cé chaoi scríobh, cé chaoi ndéanann muid é. Tá míle bealach é a dhéanamh is dóigh ach tá mé chun cúpla leid a thabhairt daoibh faoin gcaoi go dtugaimse faoi agus is bealach é seo atá foghlamtha agam ó dhaoine eile agus is é an príomhrud le déanamh is dóigh, an chéad nóta atá agam d'aon duine atá ag scríobh ná ar bhac sibh riamh, ná tosaigh leis an gcomhrá. Yeah. Ná tosaigh ag scríobh comhrá. Fág an comhrá go dtí an nóiméad deireanach. Sé an comhrá tá sé ar nós an garnish nó an píosa beag parsley a chuireanns tú ar bharr an bhéilí nuair atá an bhéilí uilig réidh agus ag an mbord agus cuireann tú an garnish air ag an deireadh. Sin é an comhrá. Tiocfaidh an comhrá ag an nóiméad deireanach agus tá fáth gur chóir an comhrá a choinneáil go dtí an nóiméad deireanach dar liom. Meala, Ní féidir, cé chaoi féidir comhrá a scríobh do charachtair nuair nach bhfuil fhios againn cé hiad na carachtair, céard atá siad ag iarraidh, céard mianach atá iontu. So go dtí go bhfuil aithne agat ar do charachtair, em, tá sé do-dhéanta tosaí ag scríobh comhrá dóibh. Sé an rud a tharlós má thosaíonn tú ag scríobh comhrá do charachtair sula bhfuil aithne cheart agat ar do charachtair ná, em, fuaimeoidh siad cosúil leat féin agus fuaimeoidh na carachtair ar fad de i do scéal cosúil le chéile agus ar ndóigh cosúil leat féin i ndáiríre. Mar gheall ní bheidh an aithne ná an staidéar ná an taighde ná an obair déanta agat. So is é an rud is tábhachtaí ná, ó thaobh scríobh, ná scríobh comhrá go dtí an nóiméad deireanach. Is é an chéad rud atá le déanamh ná leabhraí nótaí do leabhar nótaí a líonadh le smaointe. Tá tú ag iarraidh coimhlintí a chruthú, carachtair a chruthú, cuir ainm ar an gcarachtar láithreach, más Seán, Máire, Bill, cuma cén t-ainm, cuir ainm ar do charachtar, cuir ainm ar an dráma. Gabh isteach sa spás oscailte, tá mé chun uair a chloig go leith anois a chaitheamh ag obair ar mo dhráma, is é an t-ainm atá ar mo dhráma ná Fearg. Alright, ok, so fearg, ok, sin an t-ainm. So anois tá mé ag rá, as seo go ceann uair a chloig go leith tá mé ag obair ar mo dhráma? Fearg. Nó theibí cén t-ainm atá air. Áille, whatever. Eh, so cuir ainm ar do charachtar, cuir ainm ar an saothar, fiú amháin más ainm eh sealadach atá ann, ach go bhfuil rud eicínt cinnte agat thíos. Cuir síos smaointe cuir síos agus bí ag spraoi leis Ar mhaithe le bheith ag spraoi seachas a bheith ar mhaithe le scríobh. Tá tú ag cruthú carachtar, ag cruthú coimhlint, ag cruthú fadhbanna, ag cruthú móimintí. Bí ag faire ar dhaoine i do shaol, tá a fhios a'd féin an chaoi go mbíonn daoine le chéile. Bí ag cur síos móimintí nó situations a thaitníonns leat nó a cheapfá a bheadh suimiúil, bhfuil suim a'd féin ann. So go bunúsach tá tú ag líonadh do leabhar nótaí le smaointe. agus tú ag goil isteach sa spás oscailte agus tú sásta agus socair ionat féin nach mbeidh fiúntas ach le is 10 faoin gcéad den saothar a chruthaíonn tú agus go bhfuil sé sin ok. So tá tú actually ag iarraidh ábhar a chruthú ar mhaithe le fáil réidh le hábhar agus tuigeann muid go muiníneach ionainn féin nach mbeidh maitheas le ach le 10 faoin gcéad so tá tú ag iarraidh go leor ábhar a chruthú. So leag dúshlán romhat, tá mé chun chúig leathanach a líonadh, Hé bí céard é féin. Leag dúshlán romhat agus déan é. So, líon do leabhar nótaí. De réir a chéile ansin tiocfaidh carachtar chun cinn. Tiocfaidh carachtar chugat, beidh carachtar ar leith ann a bheidh tú ag cur suim ann agus beidh tú ag ionramháil, bhuel, cén, cén chaoi a bhféadfainn an saol a dhéanamh níos deacra don té seo? De réir a chéile agus tú ag forbairt leis an gcarachtar agus i do leabhar nótaí, tosóidh tú ag samhlú radharcanna. Now, eh, tá sé deacair nuair atá tú ag líonadh leabhar nótaí nó má tá tú ag scríobh i do ríomhaire, em, tá sé deacair ord a chur ar do chuid smaointe. So sin moladh a bheadh agam daoibh ná céimlíne a dhéanamh ar an mballa. So is é an rud atá i gceist leis an gcéimlíne ná faigh píosa páipéir, b'fhéidir, agus eh, fill ina dhá leath é agus then ga- em, stróic é agus gearr, b'fhéidir, go mbeadh tú in ann b'fhéidir ocht gcinn go phíosaí dronuilleogach a fháil as leathanach A4 glan. ok so tá cineál cárta beag agat, cineál flashcard agus scríobh in abairt amháin nó dhó le marker tiubh cad é an radharc, mar shampla siúlann Cathal isteach sa chaifé agus feiceann sé Máirí os a chomhair, briseann a chroí. ok so tá 's agatsa cad atá sa radharc sin, cuir suas ar an mballa é. le Blu-Tack nó le hé bí céard é féin, greamaigh suas ar bhalla d'oifig nó do stiúideo nó hé bí cá bhfuil tú ag scríobh agus bíodh sé thuas ar an mballa. So tá's agat cad tá sa radharc sin. Níl ann ach abairt nó dhó ach tá's agat féin cad atá, cad a tharlaíonns ann. Ansin, radharc eile, radharc eile is radharc eile, suas agus déan trí cholún Gníomh 1, Gníomh 2, Gníomh 3 Tá's againn go mba mhaith dúinn go dtarlódh an spreageachtra ag tús Ghníomh 1 agus an radharc cinniúnach ag deireadh Ghníomh 1. Tá's againn go mba mhaith dúinn an radharc cinniúnach ag deireadh Ghníomh 2 agus ba mhaith dúinn go mbeadh an bhuaic ag deireadh Ghníomh 3. So tosaigh spraoi thart le radharcanna agus go tobann tá tú ag feiceáil dul chun cinn físiúil ag tarlú ar an mballa. Tá tú ag feiceáil ansin tá, spreagann smaoineamh amháin smaoineamh eile Agus sin rud eile atá iontach faoi seo ná tá tú in ann na radharcanna a bhogadh thart. Céard a tharlódh dá gcuirfinn an radharc sin théis an radhairc sin nó dá mbogfainn thart iad? Agus sin an rud is tábhachtaí ar fad faoin gcur chuige seo. Is féidir leat an radharc a tharraingt anuas den bhalla ag am ar bith, é a stróiceadh is a chaitheamh sa mbin agus ní tú, níl aon cheangal agat leis an radharc sin mar gheall nach bhfuil tú tar éis an comhrá a scríobh fós. OK, so tá muid just ag obair ar radharcanna, ar athrú, ar struchtúr, tá tú leagan amach an scéil maidir le féidireachtaí a d'fhéadfadh tarlú, gach uair a chuireanns tú radharc suas ar an mballa, tá sé sin a spreagadh smaointeoireacht nua, tá tú ar ais i do leabhar nótaí agus tá tú ag cumadh smaointe nua agus ansin ar ais ag an mballa. D'fhéadfá seachtainí, sé seachtainí, d'fhéadfá mí, cúpla mí a chaitheamh ag plé leis an gcéim líne ar an mballa. Agus tarlaíonn rud iontach ansin, nuair atá tú in ann, nuair atá do chéim líne críochnaithe agat, Nuair atá chuile radharc atá ag teastáil curtha suas agat ar an mballa agus nuair atá tusa in ann do scéal a inseacht duit féin, ag leanacht na radharcanna, na cártaí beaga seo atá thuas ar an mballa, tá tú in ann ansin, tá tú ag cur aithne ar na carachtair, tá tú ag cur dlúth aithne ar na carachtair seo agus na mianta atá acu agus tá tú in ann rudaí a thástáil anseo gan a bheith ag dul i bhfastú i gcomhrá agus i struchtúr. Tá tú in ann just breathnú air go simplí, go fuarchúiseach. Sin rud iontach eile faoi seo ná caithfidh tú bheith dian ort féin ó thaobh mar eagarthóir. So caithfidh tú ceist a chur ort féin gach, an bhfuil an radharc seo ag teastáil? An bhféadfadh deireadh mo scéil tarlú eh gan an radharc seo agus má tá tú in ann rud ar bith a bhaint as do do scéal gan cur as do dheireadh an scéil caithfidh tú é a bhaint as so bí dian ort féin, tarraing anuas go mall an radharc sin fáil réidh leis, b'fhéidir go bhfuil an radharc go hálainn ach mura bhfuil sé ag cur le deireadh an scéil caithfidh tú é a bhaint as, ok? ionas, tá sé cosúil le Jenga, ionas nach bhfuil fágthaí, má shamhlaíonn tú Jenga agus nach bhfuil fágthaí ach ach bríce amháin ar bhríce eile, ba chóir nach mbeadh fágthaí i do chéimlíne ach na radharcanna dá mbeifeá chun ceann amháin a tharraingt as go dtitfeadh an scéal ar fad anuas, ok? So, nach bhfuil fágthaí ach an méid is lú atá teastáil chun go n-oibreodh do scéal. Cén chaoi a bhfuil fhios agat, eh, cén uair atá do scéal réidh? Bhuel, Ní, tá tú cineál ar nós ag goil thart sa dorchadas go dtí go dtagann tú ag deireadh do scéil. Ach tagann sé agus is móimint álainn é nuair a thagann sé. Nuair atá tú idir do leabhar nótaí agus an balla tá tú ag iarraidh na smaointe ar fad a chruthú céard a d'fhéadfadh tarlú anois. Tagann an móimint sin nuair a thuigeanns tú, ah, sin é buaic mo scéil. Agus cuireann tú suas ar an mballa é. Ach ansin cruthaíonn sé sin fadhb nua dhuit agus anois caithfidh tú seans ath-ord agus ath-eagarthóireacht a dhéanamh ar chuile shórt a tharla roimhe sin chun go n-oibreodh sé ar fad isteach go sásúil isteach sa mbuaic seo atá cruthaithe agat ach déan é sin agus is fiú é. So nuair atá do chéim líne críochnaithe agat, sin rud atá iontach ansin, tá tú in ann léiritheoir a thabhairt isteach, Agus seachas a bheith ag tabhairt script dóibh agus ag iarraidh aiseolas agus go gcaithfidh siad script a léamh agus cúpla lá a chaitheamh ag léamh, cúpla lá a chaitheamh ag déanamh nótaí agus ansin teacht ar ais agat, tá tú in ann léiritheoir a thabhairt isteach i do stiúideo agus tú in ann, thart ar 10 nóiméad nó 15 nóiméad, scéal iomlán do dhráma a inseacht dóibh. Agus feicfidh tú láithreach an áit a bhfuil suim acu ann, an áit a bhfuil siad ag cailleadh suim agus feicfidh tú féin agus tú ag labhairt tríd an scéal, beidh sé á forbairt leis an t-am ar fad. Beidh an léiritheoir ansin in ann nótaí a thabhairt dhuit láithreach agus ciallaíonn sé sin ag an móimint seo atá an-luath i do, bhuel níl sé an-luath but níl tú tar éis a ghoil gar dho script fós ar chor ar bith, tá tú fós fós ar an mballa. So sin rud a tharlaíonn ansin ná nuair atá do chéimlíne réidh, Tá tú cinnte agus muiníneach go n-oibríonn sé, go n-oibríonn an scéal, go bhfuil na coranna atá ag teastáil ann agus go bhfuil na carachtair ag forbairt agus go bhfuil an athrú cinniúnach ag tarlú mar is gá don scéal. Tá tú in ann ansin an chóireáil a scríobh. So sin an rud i mBéarla a dtugtar an treatment. So go bunúsach sin an rud atá ansin ná go bhfuil tú chuile radharc atá thuas ar do bhalla, go bhfuil tú á scríobh isteach i do ríomhaire agus go bhfuil tú ag scríobh idir leathleathanach agus leathanach A4 dho chuile radharc. Agus níl tú ag scríobh comhrá, tá tú just ag scríobh an aicsean san am i láthair, san aimsir láithreach, ghnáthláithreach, céard atá ag tarlú anois, an aicsean. Tagann Cathal isteach, go tobann feiceann sé Máire, briseann a chroí. Chéad rud eile, síneann sé agus piocann sé suas an, a chuid eochrachaí nó an gunna nó an scian nó whatever it is. Scríobhann tú an aicsean ar fad isteach agus scríobhann tú é sin. So b'fhéidir go mbeidh idir chúig leathanach déag agus tríocha leathanach agat de chóireáil. Nuair atá tú ag scríobh an chóireáil tiocfaidh smaointe nua chugat. Arís tá tú ag forbairt is ag forbairt is ag forbairt. Arís tá tú ag cur aithne ar do characters. Níl do character tar éis focal a labhairt fós. Níl tú féin tar éis focal comhrá a scríobh fós. Tá tú ag déanamh staidéar agus machnamh agus agus em eh taighde ar do character an t-am ar fad go fochoinsiasach. Gabhfaidh tú ar ais ag an gcóireáil ag an gcéimlíne athróidh tú rudaí ar ais agus ansin beidh tú sásta go bhfuil gach rud iomlán cinnte. glan agus ag oibriú. Tabharfaidh tú an chóireáil ansin don léiritheoir, b'fhéidir go gcúpla, bhfaighidh tú cúpla nóta ar ais, ach faoin tráth sin beidh an scéal ag obair. Beidh sé ag obair. Agus an tráth sin tá tú réidh ansin do script a scríobh. Agus sé an rud atá sa scripteáil ansin go bunúsach ná an chóireáil a athrú isteach ina script, an aicsean a laghdú agus sé an rud a tharlós ansin ná ní theastóidh an comhrá ar fad. Tuigfidh tú céard a bheidh's ag teastáil ó thaobh, beidh tú in ann an scéal a inseacht tríd aicsean seachas tríd insint agus sin é an rud is fearr le le tarlú le duine agus beidh an nuair a thosós na characters ag caint fuaimeoidh siad cosúil leo féin agus ní fhuaimeoidh siad cosúil leatsa agus sin rud eile atá thar a bheith tábhachtach anseo ná ní fhuaimeoidh siad cosúil le chéile so sin é an bealach an próiseas a mholaim dhaoib tabhairt faoi an scríobh. Do leabhar nótaí i dtosach, Smaointe, tosaigh ag cur do smaointe suas ar an mballa, ar an gcéimlíne. De réir mar atá an céimlíne ag forbairt tiocfaidh tú ag an deireadh do scéal, déan athchóiriú arís ar an gcéimlíne chun go n-oibríonn sé isteach sa deireadh agus ansin nuair atá tú sásta go bhfuil an struchtúr sin ag obair féadfaidh tú é a fhorbairt mar chóireáil, b'fhéidir go mbeidh sall is anall arís leis an gcéimlíne, beidh an chóireáil nó an treatment agat. Agus ansin nuair atá tú iomlán sásta leis sin, ná gabh ar aghaidh go dtí an script go dtí go bhfuil tú iomlán sásta, féadfaidh tú ansin tosaí á laghdú sin a ghiortú sin isteach agus ag cur isteach an chomhrá agus beidh do chéad dréacht de do script agat ach is ní theastóidh ach b'fhéidir dhá nó trí dhréacht agus beidh an dréacht chríochnaithe agat agus tá i bhfad níos mó seans agat go léireofar do shaothar mar mar oibreoidh sé ó thaobh struchtúir de. Ag cruthú smaointe. Bíonn sé thar a bheith deacair a bheith ag cruthú smaointe amantaí agus go háirid chuile lá nuair atá tú ag iarraidh smaointe nua a chumadh agus brú ort agus sprioc ama agat agus tú ag iarraidh a chinntiú go bhfuil do dhráma go maith. So amantaí tá cúpla ceist anseo atá an-úsáideach chun smaointe nua a ghiniúint. So tosaigh, mar shampla, b'fhéidir tabhair nóiméad duit féin le gach ceist. So is é an chéad cheist ná, bhuel, cum carachtar. So just cum. Carachtar ó bharr do chinn, Diarmuid, Seán. Cén aois iad? Cá gcónaíonn siad? Cén domhan ina maireann siad? Gach eolas atá tú in ann a chumadh faoin charachtar seo agus, arís, sa mód oscailte, ná bí dian ort féin, just cuir síos sceits de charachtar eicínt agus cé iad féin, cén aois iad, cén saghas duine iad, cén saghas domhain ina mbíonn siad ag maireachtáil, cá bhfuil muid, bhfuil muid sa. Thíos faoin uisce, thuas sa spás, an bhfuil muid, cá bhfuil muid sa domhan, cén saghas domhan ina bhfuil an scéal lonnaithe. So, an carachtar, an domhan ina gcruthaíonn siad go sonrach ansin céard a tharlaíonns ag tús, céard a d'fhéadfadh tarlú ag tús an scéil don charachtar seo chun a saol a chur bunoscionn. Ok? Arís, spraoi leis. Cuir síos b'fhéidir cúig nó deich option difriúil agus pioc an ceann is fearr a thaitníonns leat. Céard atá do charachtar anois ag iarraidh? agus cén fáth nach féidir leo é a fháil. OK? Tá do, saol do charachtar tar éis iompú bun os cionn. Tá do charachtar anois ag iarraidh rud go práinneach ach céard atá á gcosc? Céard atá ag cruthú fadhbannaí dóibh ionas nach féidir leo an rud atá siad ag iarraidh a fháil? OK? So then cuimhnigh ort féin, an chéad cheist eile ná bhuel céard a dhéanann siad mar iarracht chun teacht thimpeall ar an gconstaic sin nó teacht thimpeall ar an bhfadhb sin? Céard a dhéanann siad mar iarracht coinsiasach teacht ar an rud atá siad ag iarraidh? Agus ansin b'fhéidir cuir ceist ort féin, bhuel céard é an rud is measa a d'fhéadfadh tarlú? Ag an móimint seo i saol do charachtar agus iad ag iarraidh an rud atá siad ag iarraidh a fháil, céard é an rud is measa a d'fhéadfadh tarlú? Ceist an-úsáideach eile ansin ná, as an rud is measa sin, cén chaoi a bhféadfadh sé sin go tobann iompú isteach sa rud is fearr? So as an móimint is dorcha, cén chaoi a bhféadfadh sé sin actually iompú isteach sa móimint an go dtarlaíonn, go dtagann rud eicínt as sin atá atá thar a bheith tábhachtach nó go bhfuil fás nó foghlaim nó rud eicínt ag tarlú do charachtar as an dorchadas, go bhfuil rud eicínt thar a bheith fiúntach ag teacht as sin. Ceist eile ansin ná, yeah, céard a tharlaíonns ag deireadh an scéil? an bhfaigheann do charachtar an rud a bhí siad ag iarraidh ag an tús ach má fhaigheann siad an rud a bhí siad ag iarraidh, b'fhéidir go bhfuil price le n-íoc, ionas nach cineál deireadh cineál Disney atá leis an rud. Ok, so má fhaigheann do charachtar an rud a bhí siad ag iarraidh ag tús an scéil, má fhaigheann siad é ag an deireadh, cén price atá le n-íoc acu? Nó, b'fhéidir go ndeireann tú, no actually, níl siad chun an rud, a bhí siad ag iarraidh a fháil. So ní fhaigheann siad an rud a bhí siad ag iarraidh ag deireadh an scéil. Ach b'fhéidir go mbeitheá a' smaoineamh ansin, bhuel mura bhfaigheann siad an rud a bhí siad ag iarraidh, céard faoi má fhaigheann siad rud éigin níos tábhachtaí? An cineál, an rud ar a dtugann siad an subconscious desire, an rud nár thuig siad a bhí siad ag iarraidh ach a bhí siad ag iarraidh go fo-choinsiasach, an, an rud níos tábhachtaí. So go minic tá sé sin an-chabhrach a bheith a' smaoineamh, like, an bhuncheist i gcónaí, Duit, duitse mar scríbhneoir ná céard atá mo character ag iarraidh, go coinsiasach agus go fo-choinsiasach, agus cén chaoi a bhféadfainn an dá rud sin a chur in adharca a chéile ionas go bhfuil coimhlint inmheánach istigh i do character? Em, agus ceist a chur ort féin ag an deireadh, an bhfaigheann siad an rud a bhí siad ag iarraidh ag an deireadh? Agus má fhaigheann, Cén price atá le híoc, nó mura bhfaigheann, céard a d'fhéadfadh siad a fháil atá níos luachmhaire nó níos tábhachtaí? So, go n-éirí libh, 's an rud is tábhachtaí ná coinneáil leis, ní bhíonn tada fiúntach éasca, ach eh coinnigí oraibh agus bí cinnte eh tabhairt faoi, mar níl éinne le é a scríobh ach tabhairt faoi agus go sa mód oscailte agus bíodh spraoi, ar mhaithe le spraoi agus má tá an, an, fhoighid sin agat le fanacht go foighdeach go dtagann an t-ábhar trí bheith scríobh, tiocfaidh an t-ábhar, tiocfaidh an t-ábhar úr nua agus éireoidh libh. So, go n-éirí libh agus beimid ag caint arís go luath. Maith sibh!